Ụmụ Igbo ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na ọ na webụsaịtị nke ndị Obinwannem ka anyị wee na-ezi nya bụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra ị ga na-afụkwa nya bụ ozi ka ọ ga na-abịa ị na-esonyere anyị ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya-amara ma wee marakwa ihe ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi kamgbe o kechara sị gị riwe ọ sị gị chuzuo nke dị mma which means na ndị nna nna anyị chọpụtara ụkazị na o nwere ahịhịa ọjọọ onye nke ọzọ riri before a hụ ụkazị onye nke chọpụtara nchụanwụ o nwere onye riri ahịhịa ọjọọ o nwere ike o gburu ya nwanne ya maa na nke ahụ nke ndị mmụọ onye chọpụtara ede nwere ede ndị mmụọ ọ nwanne ya chọpụtara nke nwụrụ o nwere nke nwụrụ nwanne ya sị na ede ndị mmụọ ero ndị mmụọ gịnị mere iribe ya gị gwa ụmụ gị na ọ nke ndị mmụọ ị maghị na o nwere onye nwụrụ for it ị ma na ihe a wụ aja a chụrụ achụ ugbu a anyị na-achụ aja nnwere onwe gị na-agwa anyị na mmadụ na-anwụ Peter ọ nwụghị ị na-eji baịbụl taa humanity is concerned and redio biafra nọ na britain na-ekwu

i weta azịza dewe ewa ngwa na ịgbaji ya dị very easy but ọ nọrọ n'ukwu ịgbaji ya ara ahụ i mechaa aga ibe ndị agha that is the meaning of IPOB one family igwe bụ ike that is why we are letting you to know ị chọrọ ijoin IPOB were fon nọmba ọ bụrụ na ị nweghị iji apịrị ya gị nye nsị gị n'ala anyị ji akwụkwọ anyị dere ya go to their shop go and share it to them. Twenty pounds after the war. ya laghachi na Port Harcourt ebe ọ na- ebe o bi ya ruo ya hụ na onye ugwu emego ụlọ ya occupy ya laghachi n'ọfịs ebe ọ na-arụ na Port Harcourt Igweọcha ya hụrụ na onye Yoruba nọzi na ọfịs ebe ọ na-arụ ya laghachizie n'ụlọ nke ọ rụrụ arụ a gwa ya na abandon property ya laghachi Lagos ka ọ rụọ ọrụ na kọmpanị ya a gwa ya na onye ọzọ nọzi n'ọfịs ya laghachizie sị I must make it ọ wụ I must make it ka anyị si nweta ngwa ahịa niile ndị e nyere 20 pounds but ị ka na-asị m na anyị hate-iri onwe anyị a kụtuo shop onye igbo ka a kwụọ ụgwọ na gọọmenti arụgharịa ya oticha ụmụ igbo na Lagos ha atụbatawa ngwa ahịa dash-iwe ha ahịa i ree gị eweghachi ego within six months ha ebuildigharịa onwe ha gị nọrọ na-afọtọ ọnụ ka onye iberibe sị na ndị Igbo hate-iri onwe ha but ndị jiri for two years ha ka na-arịa dị leprosy ha kacha wụrụ ogbenye ha kacha wụrụ illiteracy but anyị wụ ndị nwere ịhụnanya onye onye na-aga akpọrọ onye mma ya na mpa ya nwụrụ kpọpụta ya township kuziere ihe ọ na-eme after four five years ya otu aga na betụlụ aba setụlụọ ya kedu ịhụnanya karị nke a m sị ọ ka ị rụọ maths mgbe ịgba mgbe anyị na-ala disemba anyị laa disemba ka otu Sabon Gari na-adị kedu otu Kaduna na-adị kedu otu Lagos na-adị kedu otu Ibadan na-adị obodo niile a na-adị empty na anyị nwa alaala ala anyị ebe ọ na ha buru ibu they should occupy their land although anyị alọchabekwaghị kedu mathematics ọzọ ị chọrọ anyị laa village anyị na disemba Lagos adị empty ala Yoruba adị empty ala Awụsa adị empty obodo anyị eju na mmadụ kedu ndị kacha anyị nọmba that person na-anaghị eche echiche na-amaghị na a rịgịrị census a na-arịgị census a rịgịrị na 1958 dịka census 1958 gị bịa nọrọ na-ege census ee Awụsa buru ibu ha dị ole in population Ancestor ya na-agazi obodo oyibo na-aga asara onye ọcha akwa Hey, I pray you travel obodo oyibo this year. Ya nwa ọ na-apụ gaa rụọ pastor ebe ahụ. 070 a na-agba official match. Ndị niile nọ na list coach ọ ndị a na-eti na bọọlụ. O gbochikwaghị ịga n'ebe a na-echuzu bọọlụ ga chuzuo. ị ma na o nwere bail a ga-enye gị na court na Nigerian court a sị gị weta 3 years tax clearance okay mgbe Biafra ga-abịa o nwe ihe ị ga-achọ a sị gị weta monthly dues gị gị weta monthly dues gị ị ga-adị against them mgbe ahụ e nwere ike anyị anwụọla ọzọ ụmụ gị na-enyezi order because na mgbe anyị na-agba ọsọ na primary school ị bịa na class o nwere ndị na-agba first second and third but a bịa na athlete ị ga-ahụ onye gbara first na class ọ gaghị agbanwu ọsọ a bịa inye a bịa inye gift na class ihe a ga-enye wụ ndị gbara first second and third but a bịa gbaa ọsọ mgbe ahụ egburu ọya ma asị ndị mmadụ egbu ugbu ọsọ ma ị dara n'ụzọ ma ị dara n'etiti ma ị gbachara dị ọsọ hence ị gbara ọsọ onye na-enye glucose ndị gbara ọsọ a naghị akpọta onye gbara first na class nye ya glucose a chọọ inye ihe nye ihe na class a ga-ewere ihe onye gbara ọsọ nye otu a ka Biafra dị we don't pay people we tell you the truth that is why Nnamdi Kanu jidere anyị ebe a wụ nkwa bụ Nnamdi Kanu sị anyị bịa here I let you to know ihe anyị na-eme ebe a Kanu is seeing it you think we are joking this very gospel must be preached in truth and in honesty without petting evil anyị achọghị ego onyinye gị don't give us when you give us we will pet evil but anyị ji ego moto anyị jide ego nri anyị ụfọdụ sị ee na biafra biafra na ọ na-eweta ndị mmadụ na-anwụ n'ụlọ ọgwụ ma ime na-eme ya ndị dọkịta agaghị agba ya ọgwụ ekwesịrị ịgba ya ka ọ mụọ nwa ha ga na-agba ya soft injection ime megide ya ọ dị weak agwazie di ya bịa signịọ because of 200 something thousand but ị chọghị nwuo a na-agwa gị maka biafra ihere ọ na-efe gị efe n'isi onye a plan to kill you either na e mere operation ọ ga-asurvive or ọ ga-anwụ but onye amụọ n'udo ama na thirty something thousand enweghị ya gain ha ga-agba ya ọgwụ ekwesịrị ịgba ya ka o nwee ike mụọ nwa n'udo that is the wickedness of man human be humanity against biafrans that is why we are out today to fight evil biafra wụ nwere onwe ọ ya anyị ji nọrọ here in case ọ wụ na ị gaghị apụta ugbu a join anyị e nwere nọmba a ga-ereliziri gị that very number ọ wụ ị chọrọ ijoin IPOB though anyị ma na Nicodemus ji abalị bịa o nwekwa ndị ji ehihie bịa ya bụ na ị chọrọ iji through ị chọrọ ịkpọ na phone or na i nweghị chance now then you call that very number with that very number ebe ọ bụla ị nọ ma ị bịara ahịa abịa mechaa lawa Enugu ị kpọọ nọmba nọmba ga-econnect gị

ọ gwara gị na ọkpara eze ga-esi na trigger pụta ị gaa na map ahụ biafra wụ the trigger na ancient map of africa nigeria anọghịdị ya nigeria started 1914 but we must continue ọ sị gị na ọkpara eze ga-ebili from trigger you go to the map of africa is a con continent biafra is the trigger there in the map agwa gị na ọkpara eze ga-ebili na trigger to deliver, to deliver his people

Did you not try?
IPOB! Ị chọọ join IPOB lekwe nọmba ị ga-ewere. Only Biafra can save you. Ihe a wụ ala anyị anyị anọghị n'ala onye ọzọ. Otu a mmadụ ji chọpụta ero gwa gị na nke a wụ ero ndị mmụọ. na nke a wụ ero ndị mmadụ onye nke a na-akpọ ero ndị mmụọ o nwere onye nwụrụ anwụ before a mara na nke a na-egbu mmadụ na ero ndị mmụọ but ị na-erizi ya today ụfọdụ sị na ndị nna nna anyị kpere arụsị ma na-ajụ ya ka eri ị na-eri ọkwa ị na-eri ọha na-eri nchụanwụ na-eri ụtazị na-eri ihe niile ọkwa ndị kpere arụsị chọpụtara ya since ị chara ị ga-achọpụta na nri nke gị

ọkpara nye Jekọb Ịsọ enwetazi onwe ya join IPOB ndị nna nna anyị gbara anyị mbọ secure ya ala anyị wụ ndị IPOB anyị wụ ndị Biafra kpọọ nọmba na ị ga-ajoin IPOB obodo ọbụla ị nọ kpọọ ya ka ị join IPOB we are not here for joke

Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi onu nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwannem ka anyị wee na-ezi nya bụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra ị ga na-afụkwa nya bụ ozi ka ọ ga na-abịa ị na-esonyere anyị ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya-amara ma wee marakwa ihe ị ga-eme ngwa ngwa ka e meghara ọdachi